nke e chiri nazareth ọtụtụ ndị ndị ojii na ma ndị Igbo anyị onwerọzi onye na-achọ ịnụ nke bụ eziokwu even na ndị ahụ eji baịbụl wee saa isi bụkwa the same ndị ahụ kwa na-ejekwa agbakwukwara eze nwaanyị agbakwukwara ndị dibịa na nzuzo ha pụtakwa ha kpaakwa ịjụ ha a na-ekwu na jizọs bụ nke a jizọs bụ nke a mana na nzuzo ị na-eje na nke dibịa ị na-eje na nke eze nwaanyị ị na-eje ị na-eje eme order achatị ewe whatsapp ndị ndị eze nwaanyị na-epost online n'iru akwụkwọ derughị ihe na ị chọrọ nke a na ị chọrọ nke ọzọ ị na-eme order emechaa ị na-asị na ị mara ihe na-eme gị ọ maka na maka na ebe ndị ọcha nwere ike ide akwụkwọ esi n'akwụkwọ edere ede wee deceive nwe ndị ojii ọkachasị ndị naijiria ndị igbo ka ezie mmadụ a ga-eji wee okwu ọnụ wee deceive nwe gị ebe akwụkwọ edere ede deceive gị ọ bụrụzi okwu ọnụ i nezi anya na onye ọbụla na-achụzi ego ndị eze nwaanyị amakpujuo nke ha pastors amakpuzie nke ha dibịazi onye ọbụla amakpuzie nke ha iru akwụkwọ onwerọzi onye ma nke bụ nke mana mgbe a fụzi ndị a na-agwasị ha nke bụ eziokwu asị mba ị fụkwa ndị ahụ na-agbachitere ụka na-agbachite jizọs ejekwa na nzuzo je wee number ndị ndị ndị eze nwaanyị ndị dibịa na-achat ha na-edere ihe na ọ chọrọ nke a gbajekwa ndị ahụ na-eresi ihe a na-agba n'aka maka favour ka a wee nweta ego na-emekwa ị na-eje ụka na-agba ashawo ị na-ejikwa ọgwụ ụmụ ọgwụ mmiri wee na-ete n'ihe iji wee bụrụ nwaanyị ka nwoke raa gị nye gị ego unu niile unu nọ wee rụ confuse ma mgbe mfụzi onye ya-agwa unu eziokwu unu agbawa ya mkpu na asị na ọ jizọs mana ị na-achatị eze nwaanyị na nzuzo ị na-achatị dibias na-agwa ya ihe ị chọrọ na-ego nke a na-ego nke ọzọ achọrọ m ịgwa gị na ọtụtụ ihe ị na-ego asị gị na ihe a na-arụ ọrụ ma ọtụtụ ihe ị na-afụ o nwere ihe ihe bụ etughere anya afụrụ ụzọ imirikiti ndị anyị fụrụ na-ele ọgwụ online ọ ihe obi ha gwara ha ka ha na-eme asị gị mee nke a weta weta onions weta nke a weta nke nwa weta nke nwa weta ose weta garlic na i mee nke a na ego ga-abịawara na ị ga-afụ millions ị ga-receive millions i kwete na-eme ị fụkwa pastọ ọ sị gị kpe- gị kwenye gị kwenye na ego ga-abịara gị this week na o nweghị ihe ị na-eme ị na-eti amen ị na-eclaim ife onye pa- ife onye ife onye onye na mm, onye ife na-agara ọfụma ma onye goo moto ị sị na ị tapụrụ na blessing ya mgbe ị tapụrụ ị tapụ na blessing mmadụ ka ị tapụ ihe isi ike na-emekwa na ndụ onye ahụ mana ụfọdụ amalụ ọtụtụ ndị mmadụ na ndị dibịa niile a ma ndị ndị asị na ha na-ele ọgwụ ọnlaịn ha ncha niile o nweghị onye na-euse ọgwụ ọ na-ele they can never na onye bata ha n'obi ife a na-ede bụ ego onye ọbụla na-ahustlezi even na o nwere ndị na-ezu oshi na-egbusisi ndị mmadụ akpọ ya hustle ma ndị na-eyi uses majik wee na-achọgharị nwoke ha nwoke gara ihe elu nwoke ha ya-eji picture wee wee wee wee wee dọdọdọ ka a maa na ego ya-abịara ha na na favour ya-abịara ha maka ihe na-ewuzi na abịakwa gị ihe ị ga-eme onye i jidezi picture ya were wee na-ada mbụ wee na-ahụ aka n'ihe ụmụ nwaanyị ụmụ ndị jicha picture m were ahụ aka n'ihe ana m afụ ha ncha niile ndị ajọ mmụọ amụ ama na na ihe na-eme ha ife ha na-ebutere onwe ha agwa m na ọ bụrọ mmadụ niile ka ọ ga-abụ mmehie na o nwere na ebe m dere wee sị na ihe ọbụla ị na-eme onye onye gị na ya na-achọ ịnụ ọgụ dịkwa njikere na ọ bụrọ onye ọbụla ị fụrụ ka ị ga-etinye isi ọ bụrọkwa onye ọbụla ka a na-agwa okwu na ha ọ bụrọkwa onye ọbụla ka a na-anwa ọnwụnwa maka o nwe ndị bụ ọnwụnwa na onwe ha o nwezịrọ onye na-achọ ịnụ eziokwu na ife onye ọbụla rụzapụta ka ego ọ ga-esi wee nweta ego ife unu na-asị na ee na ọrụ ka ọnwụ ọnwụ aka nkụ ọnwụ ebidobeghị unu ga-afụ ka ndị mmadụ ga-esi wee na-ehuru na-ada maka ife alụ mmezi n'ala Igbo n'Afrịka kazi nkụ na ọ kachasị Naijiria alụ na-emezi karịa onye ọwụna chọziri ego o nwezirọ onye na-afụta nwanne ya onye na-ejikwu nwanne ya agwọ ọgwụ ego ka o wuru ka ọ ya bụ na o ji ya ụgwọ ma ndị na-eji nne ha agwọ ọgwụ ego ị nọkwa nne gị a na-akwa akwa arịrị the future you want to make it nwa 12 years want to make it 15 years want to make it o nwezirọ onye chọrọ ịta afụfụ onye ma onye ọwụna bịazịa ebe n'ilu akwụkwọ ndị wetara ọgwụ a na-eregheri ọgwụ aba na-elekwa ife niile a na-agwa unu o nwekwa nke na-eme ife ọ na-ekwu o nwe onye na-eme ife ọ na-ekwu o nwekwara onye na-aṅụ ọgwụ ọ na-ere sị gị mee nke a gị wee last long ọ bịaghị ha aṅụ ya mee nke a ka ego wee bịara gị ọ bịarọ eme ya ka ego abịara ya kama ịna gị ego chaajịa gị ego resi gị ihe sị na ọ maka ọdịna mma gị mgbe ị fụzi onye ga-agwasị gị eziokwu ị sị na onye a na-akọgheri akọgheri unu ga-adakwa nri ndị igbo sị na a tụrụ inu sị na ị na-emekwa na-echeta echi ife i mebiri tata mgbe echi ruru ị ga-anachiatakwa tata jee memezie ya na tata gaa ọ gakwaana na ọ kwa i mezie i mezie ụzọ gị ọfụma tata echi ọ dịrị gị na mma tụsasịa nkụzi m a ka i wee nyere ndị ọzọ aka marakwa na ndị na-ere ọgwụ na ọnlaịn ada aṅụ ọgwụ ha na-eresị gị ha adịghị yuzukwa ife niile ha na-eme ndị nke na-epirichi ma ndị pastọ na-epirichi ihe niile fa adịghị emekwa ihe ha na-agwa gị ụfọdụ ndị dibịa na-agwa gị mee nke a mee nke a ha adịghị emekwa ya ọ kwa nke maka ha ji wee na-ebi ndụ a sị na onye a gwara amarugo onye nwere ntị nya nụrụ onye mara asụ nya sụọ n'ikwe onye amarọ asụ sụọ n'ala daalụnụ